alamisa o alamisa ni fajiri jiginna ka daminɛ sɔgɔma fajiri jiginnen fo ka se safo seli ma o bɛ an sɔrɔ baara dɔ la k'a kɛ baara min n'o ye an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye suratulu yusufu o la ni baara min filɛ nin ye nafa min b'a la a bɛ baara ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ min mago bɛ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ala ka kɔrɔta d'a ma ka yiriwa d'a ma a ka nafolo sɔrɔ ka garizigɛ sɔrɔ a bolola nafolo ka basigi a mana don ko o ko la dugukolo kɔ kan ala ka barika don o la k'o ko in yiriwa k'a sankɔrɔta nin baara bɛ kɛ ni o de ye Hakili la mɔgɔw bɛ émission lamɛn arajow ni internetiw kan u bɛ n ka kumakanw ye k'a jouer k'a fɔ n bɛ ka kuma suratul Yusufu gindo min kan ne bɛ k'a baara n'a nasi ye nafoloko ta nasira fɛ ka tila k'a bolola bagi bɔ i ma dɔ ye n tɛgɛ la sabu n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye maa yanni k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw mago dilan n'i ye mori ye i bɛ mago dilan kɛ k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma n'a ye nafa ɲa e ye a dɔw la i bɛ sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma bɛrɛkɛw tɛ o la alihamudulila an y'a kanu jeudi o jeudi an bɛ mɔgɔw ka baara kɛ n y'o de fɔ ɲɛ bɛ nin na nin bɛɛ ye mɔgɔw ka baara kɛlen de anw bolo yan wa n'a ye maa min ka baara kɛ i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka tampon k'a kan ka sɔrɔ k'i ka nasi bɔ ɔ nin bololabagi min filɛ n'a b'i tɛgɛ la ala bɛ nafolo sababu s'i ma siga foyi foyi tɛ o la nkalon tɛ o aw donna aw yɛrɛ b'a kalama depuis dugu jɛra nin baara de bɛ sen na wa ne nin ye ne ta ye dɛ kalanden tɔw bɛ kɛnɛ ma olu bɛ sɛbɛnni na nka kolomayɔrɔ ye minnu ye ne min sigilen b'a kan ne de bɛ sigi gindo kɔnɔ so kɔnɔ yan mɔgɔw ka mago ɲɛ nafolo ko ni garizigɛ ko ni daraja ni manja ani baanaya mɔgɔw mago bɛ ninnu de la dugukolo kɔ kan bi ni nin sɔrɔla buna hadamadenw bolo i b'a ye maa caman ka hami ye ninnu de ye wala nin tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo ala ka dɛmɛ bon ala ka dɛmɛ o bɛ sɔrɔ ni jumɛn de ye o de ye kuranɛ haya baarali ye n'a kɛcogo ye o de ye ne bila an y'a kanu ka mɔgɔw wele ka na nin baara in kɛli ma waati bɛɛ mɔgɔw kana décourager i m'a ye nin ye maa dɔ ka bagi ye o yɛrɛ ti nin si ti maliyɛn nin si ti mali kɔnɔ nin bɛɛ bɛ jamana kɔfɛ nin bɛɛ ka baara kɛra mun kama karamɔgɔ anw bɛ e ka bagi in kibaru mɛn anw bɛ fɛ k'a ta an ka nafolo ko la ala ka nafolo sababu si anw ma anw y'i ka bagi kibaru mɛn anw bɛ fɛ k'a ta an ka ɲɛnamaya ala k'a kɔrɔta ka garizigɛ se anw ma baara in kun ye o ye wala ne bɛ wele min da silamɛw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan nin ye n yɛrɛ sigilen de baara kɔnɔ sisan k'a kɛ depuis dugu jɛra anw bɛ nasi sɛbɛn nin na suratulu yusufu a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn aya kɛmɛ ani aya tan ani kelen ma n'i y'a fiyew jate a bɛ bɛn kuranɛ fiye tan ani saba ani tila ma depi dugu jɛra anw sigilen bɛ o baara la i b'i sigi i bɛ se ka ɛrɛ fila ɛri saba kɛ i sigilen b'i sigiyɔrɔ nɔ la i ti bouge fiyew ka bɔ i sigiyɔrɔ nɔ la a bɛɛ kun ye mun ye o de ye sɛbɛnni ye wala anw bɛ nin baara min na k'a kɛ mɔgɔw ye baara lankolon tɛ wa nkalon tɛ wuya tɛ namara tɛ tiɲɛ lakika don n'a ma ɲa ka aw sera ma k'a ɲininka wajibi don ka se ka dɔ fɔ aw y'a kan wala ni maa min bɛ fɛ ka baara kɛ eh, bulonda dayɛlɛlen don bɛɛ ye i tɔgɔ i ba tɔgɔ ani i jamu olu mana sɔrɔ baara in bɛ kɛ o de la k'a jigin i ma papiyew bɔlen ninnu minnu filɛ ninnu de ye a kawatimu ye n'u ma ban nin ye mɔgɔ dɔw ta labɛnnen ye o kawatimu ma ban nin de ye papiye marabu ye nin papiye min filɛ baara bololabagi bɛ baara kɛ ni nin de ye bɔn nin ye nasiw bɔlen ye i y'a ye bɔn nasi dɔ filɛ o bɛ ka sɛbɛn dɔw bɛ kɛnɛma olu bɛ ka sɛbɛn nin ye papiye marabu ye ne nin de baara la nin baaralen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka don bagi kɔnɔ n'a donna bagi kɔnɔna na ni e tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ye n ka la ala la walahi i ka nafolotigiya sababu ala b'a di i ma dɔnni ye tiɲɛ ye dalilu ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ siga foyi t'a la nka min bɛ mɔgɔw dekuraze bi bilahi dɔnnikɛla ɲuman dɔgɔyara o de b'a to maaw bɛ siran k'u ka wari ta k'a di karamɔgɔw ma bi o la ne ka baara kɔnɔ namara t'a la wuya t'a la minnu ye nin baara kɛ ne fɛ u b'a dɔn a ye nafa min se mɔgɔw ma ne tɛ se k'a da fɔ ka se a dan na o la n bɛ silamɛw fo mɔgɔ minnu dara n na n'u ka baara filɛ wa mɔgɔ minnu fana ɲɛ b'an na n'u bɛ fɛ ka baara kɛ a kana duti ta cɛ min bɛ namara kɛ o tɛ ne ye saya n b'o kɔrɔ dɔn ni maaw tɔrɔmpeli ye ne ye hɔrɔn ye n ye bagadaji musa denkɛ ye ne de ye mohamɛd cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko ma bagadaji musa ka cam bagadaji musa denkɛ min sigilen b'a pilasi la mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a bɛ bɛɛ eresuwa o de ye ne ye o kama ni aw nana ne sɔrɔ nin baara in na ka a kanu k'aw bɛ fɛ k'an ja ta k'a ɲininka n ka baara kɛlen na o fana ye bonya dɔ ye n y'aw fo o baara la o la n tɛna kuma janya ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka aw labila an b'a video ɲɔngiri nin yɔrɔ la baara tɔ minnu bɛ n bolo n bɛna olu kɛ ɲani su ka ko ɔ n b'a ɲini silamɛw fɛ ni maa min bɛ fɛ ka baara in kɛ u b'a diɲɛ bɛɛ ma yusufu gindo baara n b'a kɛ waa tan ani duuru fɛn tɛ far'a kan wa fɛn tɛ bɔ a la gɛlɛya min b'a la ne b'a dɔn nin bagi in gansan dilanni min bɛ don a da fɛ ala de b'a dɔn nasi yɛrɛ gansan sɛbɛnni i b'i sigi sɔgɔma depuis wula walahi i bi baara dɔrɔn de la ka b'o la i bɛna jigin tugu papiye minnu bi bɔ nin bɛɛ lajɛlen ye musaka bɔ de gɛlɛya b'a la wa anw t'o gɛlɛya jate anw ɲɛ bɛ mɔgɔw ka magoɲɛ yɔrɔ dɔrɔn de la ni maa min bɛ fɛ ka baara kɛ n ka telefɔni nimero i bɛ weleli kɛ 00223 60

nkalon t'a la nɔgɔ t'a la fa tiɲɛ don a ye da ala la aw ka da a la ni min y'a ta ni min bɔra la an fɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka an wele a karisa an ye nin ta aw bolo an mago dilanna an b'o de nɔfɛ o ka di an ye musa ka kuma a tiɲɛtigiyara sabula ka d'a kan ala dɔnbaga don ala ɲɛsiranyabaa don a tun bɛ maaw bila u ka se ka ala ko kɛ a denkɛ min bɛ yen bi n'a ka biya la n'o ye camu ye aa cam ala ye ko belebeleba k'a ye sabula fa ta mɛnnen kɔfɛ ka ba ta lamɛn ka fa ka sira k'a tagama ala ye barika don ko la n'o ye cam kɔrɔba tɔgɔma ye n'an k'a ma ko cam bagadaji musa denkɛ bi n'a ka biya bɛɛ lajɛlen na a bɛ kuluba maa hakɛ min bɛ nin sara an ka arajo so in na yan minnu bɛ kɔ kan faransi jamana kan minnu ye julaw ye minnu ye bololabaarakɛlaw ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ k'an ɲininka cam ka bololanɛgɛ bagi ko la n balimaw jamana in na yan maaw bɛ yen minnu dɔnni dilen bɛ minnu ma dɔnni kalifalen bɛ minnu ma minnu bɛ dɔnni taasira k'a dɔn cam in kɛra o maaba ye bi jamana in kɔnɔna la moriw cɛ la maaw yɛrɛ ka fɔla ko cam bɛ se k'i waso ni bololanɛgɛko in ye ko ye ko sabula k'a fa tun ye maa mun ye a fa tun bɛ koko furaw bɔ a bɛ wusulanw bɔ a tun bɛ nasiw bɔ a bɛ jilasugow bɔ nin bɛɛ lajɛlen tun ye musa ka fayidaw ye ka se k'a di faso denw ma garisɛgɛw bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na dugukolo ko b'o la nafoloko b'o la denko b'o la furuko nasira b'o la ɔ a denkɛ cam bololanɛgɛ bagi min ni a dɔnniya kalifalen b'a la bi faw ka minɛn wolomalen kɔfɛ ka ban a ye tawusirili minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bannen ani ala ko ɲuman dɔn o bɛɛ lajɛlen bannen ala y'a bolo jarabi k'a don sɛbɛn na n'a y'a kɛ k'a don bololanɛgɛ bagi kɔnɔna la n'a b'i bolo la ni hali fɛn fɛn na karamɔgɔ a kana kɛ ka nɔgɔ kɔni t'i la n'i saniyalen don n'i ye bagi in don i tɛgɛ la bagi in yɛrɛ hami mun kun e taara ta hami mun na o b'i ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye camu ye kuluba labo kɛrɛfɛla la o siratigɛ kɔnɔ camu bololanɛgɛ bagi in dɔwɛrɛ tɛ dɛ fasoden aw ka taa san aw ye julaw ye aw ka taa san aw bɛ dugukolo ko ɲinina denko furuko aw k'a san dɔrɔn aw k'a don aw bolo la wa bololanɛgɛ in bagi in tɛ tɛmɛ dɔwɛrɛ ka bɔ ye gali de don warijɛ gali o de bɛ don a la n'a sɔngɔ fɔr'i ye e yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ka a ko nin ye karamɔgɔ ye a hakili b'a yɛrɛ la karamɔgɔ min b'a gɛlɛya i ma o tɛ cɛ min ye a b'a yir'i la bololanɛgɛ in ala tɔgɔ bɛ don mun kɔnɔna la f'a ka kɛ ni warijɛ gali de ye ɔ n'i ye gali gali wari di a b'o de dilan k'o kɛ bagi ye k'o don i bolo la o tɛ se ka don i bolo la cogo si la kalifa mun kelen b'a ma n'o y'a ka dɔnniya ye n'a y'o tawsiri k'o o dilan a b'o de don bagi in kɔnɔna la bagi in bɛ datugu k'a d'i ma a tɛ k'i kɔ wa n'i yɛrɛ somɔgɔ bɛ bamakɔ yan walima i bɛ etazini i bɛ faransi n'i somɔgɔ bɛ bamakɔ yan n'i y'o bila ka taa bagi in bɛ dilan k'a d'a ma a warijɛlama a b'a d'i ma e yɛrɛ b'a don i tɛgɛ la ɔ ni garisɛgɛ kɛra cogoya min na e bɛ n'o fɔ ne sori le sina a mɔni ye taa ka na o ye nkalontigɛla ka ko ye nka taa i ka taa kɔrɔbɔ fɛnɛ o fɛnɛ bɛɛ bɛ nkalon ko fɔ a ye taa cɛ mun fɛ yen aw ma mago ka se ka dilan